Ndirande ndi limodzi mwa madera otchuka kwambiri kuno ku Malawi. Koma funso nkumati, nchifukwa chani Ndirande lili dera lotchuka? Mongokumbutsana, Ndilandetu amapezeka pa mchombo penipeni pa mzinda wa Blantyre. Takhalani pompo chifukwa tikhale tikulowa mkatikati mwa dera limeneli la Ndilande ndipo tikhale tikumva zifukwa zokwanira bwino zimene zimapangitsa kapena zimene zidapangitsa kuti mzinda wa Ndilande ukhale wotchuka ngati mmene umatchukira osaiwala kupanga subscribe like comment komanso share chifukwa pamudzi pano tizikubweretserani nkhani zokoma kukoma

tikulandireni omvera nonse komanso oonera kulikonse kumene muli kuchokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino mpulogalamu ino takutengerani ku ndirande e dera lotchuka kwambiri malawi yonse ino kupita ku thyolo kupita ku mzimba ngakhale kupita dera lililonse mukamva kunena kuti ndirande akumudziwa pali zifukwa zimene anthu amayidziwira dera la ndirande ndili ndi mzanga apa amene tikhale tikucheza naye komanso tili pa bizinesi yake monga mukuona kuti mndirande simuli anthu onyentchera anthu ofowoka muli anthu ozilimbikirira paokha bizinesi mzanga amene anapita bwinobwino ku skulu ndithu ndi accountant by profession koma ataona kuti zinthu sizibho pa ground anaganiza zotsegula shop imene mukuiona panopayi so tikhale tikukamba nkhani ziwiri zitatu koma ngati mumakhala mbali ya kundirande around kumenekoku ndipo mukufuna ma slippers masandasi abwino za chizimayi za, za zibambo zipewa tabwerani pa fk investments kuti muzasankhe saizi yanu ambosha ife tikulandirenitu pa programu ino Ah, ife
mwatilandira kuno bwino eya ife tingofuna kuti tingofuna kuti tingocheza nkhani ziwiri zitatu ndilande ndi dera loti anthu ambiri amalidziwa kwa basi and ena ake amati akafika ku Blantyre kunakafuna atazafika ku ndilande kuno kuti akaone kuti kodi kumakhala bwanji komanso akafika sikuti amafika ndi matukutuku amafika mwa mantha ifoti kumaoneka kuti sikugawa freezes inuyo kutengera ndi experience yanu ndi mmene mwakhalira mu ndilande muno mukuona kunena kuti ndi chifukwa chani dera la ndilande lili lotchuka chonchi Ah, dera la ndilande kwachitika zinthu zochuluka kwambiri kutengera mbuyo chifukwa ine mmene mukundiona pano pano Mm. ndinabadwira konkono munabadwira mndilande momwemuno badwira mndilande konkono kulira kufika Kulira panopa panopa tif- tili mu Ndirande momuno pachitika zinthu zazikulu kwambiri kuti dera limenelili lizikhala kuti ndilotani ndi lotchuka let's say takunena example ya nachipanti nachipanti ndi ku Ndirande konkuno mbadwa ina- anachokera konko anachokera konkuno chifukwa tu nkhani ya nachipanti tu idatchuka ine nthawi imene nkhani ya nachipanti inkamveka i think ndikukhala ku ndiri kumangochi and umati ukangotsegula radio umava ii ku Ndirandetu kukuyenda Nachipanti. chinthutu chodabwisatu chovuta kwambiri olo apolisi akanika kuchitani kuchigwira Ndipo zona. ndipo Ndirande nthawi imene ana blow osati zamasewera Eh, te- tafotokozani kuti tapitizani fotokoza nkhani imenejayo ina- inavuta kwambiri ndi nkhaniso imodzi imene inakhangatinso kuti inatchukisa dera linolo la ndirande chaku vss uko amavuta nachipanti kumapita makatani Makapanga zosakhala makapanga zosakhala bwino kwapha anthu kwagwiririra komano at the end of the day zinapeza zona zoti chi- chinthu chija anachitani anachigwira ogwiranso nkukhalanso ogwiranso Ogwira anthu yes. kukhalanso magazi ake aku Ndirande tithanso kunena zoona zokuti even mapresident akhakuti abwera kunoko akazona zoti ziko sakuliyendesa bwino kuti zinthu pa ground sipali bho palipo alisakulira kuti ah, ndi- Ndirande amapa- samapangana amagenda tinagenda a Peter Mutharika Eh, anagendedwa ku Ndirande konkuno eh. anathawa pompanonso kunabwera nduna inaake a mcp nawonso amazapanga chani nawonso ana- nawonso thamanga ndi miyala anathamangisidwanso ndeso zinthu ngati ngati meti jato

Aku- akuchitaso bho. akuchitaso bwino Eh. titaona amwe ngati achina bale Eh, anthu oti amadziwika bwino anthu bwino odziwika kwambiri koma ndi anthuso oti pa bizinesi ndoti ndochita bwino amazilimbikira paokha eyetu nditaonanso inunso pano kuti shop ndithu yodzadza bwino masilipasi owoneka kuti a standard yabwino ya ndithu kuloda bwinobwino iweyo ngati wachinyamata amene umakhala mu ndirande momwe moti mwina bwezi kumenya umasikini mtawonimu kumamenya umbava ndi umbanda unaganiza zotsegula shopu imeneyi cholinga chako kwenikweni chinali chotani Ah, kwambiri cholinga changa ndicho kuti ndizipeza kena kake mukuziwa moyo wachinyamata sungamango sungamangoshala ayi Eh, wene wazipeza kena kake komanso kwambiri chimene china ndi- china- chinandichitikira ineyo naonabe kuti ah, samangokhala chifake ntamaliza geri napeza zona zokuti namba ntchito pano ntchito komano sizimayenda bwinobwino Yomwe ya uyo- masalale tumitake timene timakhala mwakuti mwakuti tangogulira bundle tongogulira bundle nde naonabe kuti ah kuli bwino ndithawe ndione kuti ndipanga bwanji pa ground nde tabwera pa groundipa zinapeza zina zobe- zoti be ka business nakayamba inde koma nakayamba kakang'ono timayendesa mbaki inde kongoyenda door to door ikadorudo kuyendesa mbaki komano chisomo cha ambuye zinapeza zona zoti kabizinesi kaja kanayenda iyi pang'ono pang'ono kanayenda kenako ndinamanga kabenchi pena pake ndimagulisa ndimagulisa kenako no pamene no nazabwera pati nazabwera pano amano Panopa. sikuti no ndinayamba kuti ndikapita mwina wake mene nakapeza kuntchito Ayi. kuti bizinesi nda zimezo ndizo- zimezo ndi ndinama eyetu so pali achinyamata ena amapeza zona zoti amaziyang'anira pansi kuti ah, kuti Sitingambe kuthamanga- sitingambe thamanga.
kuthamanga mwina kapito ndithamanga bwanji ndi ndi 50 pin yo eya ndikufuna kuti amafuna chikapito chambiri komano bizinesi sumayambira kapito yambiri kumayamba pang'ono pang'ono kenako nkumatani kenako ndikumakwera ndi mmene zimakhalira tikuterotu nonse amene mukutionera pano tili kodi kuno ndi ku zambia ya chinsewu kunoko ndi ku zambia chinsewu ya kunoko ndi ku zambia chinsewu kuchimake kwenikweni ndingoti mkatikati mwenimweni mwa mzinda wa ndirande Liu- dzina loti zambia linabwera pazifukwa tizabwere tsiku lina tizachezenso ndi abwana kuti adzatiuze kuti kodi zambia

Ah, ndiye no anthu aja amaphikira mmene mujama de anthu oti "Ah, uku sikumapezeka umapezeka moti kamwe mowa wazambiya uja Ah, wazambiya wazambiya basi tikaweruka chinayamba Zambia, kuchuka. kenako no basi anthu ngoti a Zambia. zambiya Zambia. Eh, yetu ndimene linabwera dzina lokuti no zambia Eh, yetu

mabwana ena ake aja oti ndochita be bwino eh. Eh, Eh, of course pano mumaziwa be life inasintha anthu okuti andalama ena tili nawo be mudera muno ena akamakufira geto ena akamangofira geto komano sungakambe geto zam- geto geto ndilande usanafike ku zambia sizingatheke yani okay tikupita kumapeto pali nkhani ina imene ndimafuna ndiibwerese apa ndimacheza ndi mkulu wina wake ndiye ndimamufotokozera kuti Ah, zo- zo- zochitikachitika imene zakhala zikuchiti- zikuchitika mu ndirande muno zapanga affect miyoyo ya anthu okhalamo for example ku sukulu umati ukapita uli mfa- umati ukapita uli mfana ndizoti mkalasi muja cholembera chasowa olo kapena mukuchitika phokoso suspect oyamba amakhala mfana amene mafana amene amachokera mu ndirande Ndipo- Eh, or even ku interview kumene ukafika ku interview kuja kuti ah, u- u- akufunsa kuti mumakhala kuti ungotchula ndirande amanena kuti possibility yonena kuti akhoza kukutenga imakhala yochepa iweyo zinthu ngati zimenezizi umaziona bwanji kodi nzionadi kuti ndirande inasokoneza image ya anthu okhala mu ndirande ndipo kwambiri ndipo zona olo ineyo ndimakumbukira nthawi imene ndili ku sekondale ndili ku secondary ukakhala kuti mklasi muja zimakhala zona zoti makamaka umachokera ku zambia of course yonse ndi ndilande komano pali madera madera ukakhala kuti ukuchokera ku zambiako amangokutenga ngati kuti iweyo ndi munthu oti ndosokonekera wandimvetsa kuti awande ndosokonekera even pamene mumanena za mainterview chani chani ukangonena dera kuti umachokera kwakuti anthu upeza kuti amba- amayamba kukuopa iyi ana amenewo ndi ana oyipa iyi ana amenewo ndi ana oyipa olo akhazona zoti wachoka mgeto muno mwa mu ndirande muno lese ngati mwina akusankha mwina ku poly kuja magezi ena ndi sina kumai kuja amakhala kuti no- amakhala anthu ochokera posiyanasiyana akangomva zokuti wewe umachokera mu ndirande ayi amanyumwa amanyumwa ayi amanyumwa kuti ana awa si ana amasewera si ana amasewera

iweyo ukufufuza kuti amak- amakhala ku ndirande atoona ngati kuti ume- zi- zinthu zomayambisa Zomayambisa ndiweyo.
waona komano sikuti ndi choncho panopa a zinthu zinasintha mwene kunoko kuli anthu abho ndipo bho kwambiri mbuyomu zinkamveka kuti anthu amaba even chovala pachingwe Yeah, kani koma- ungosiya mbaula panja anthu munthu amanyamula ukutolera Komano panopo ndiwo ukuphika panopo ka discipline kalimo komano panopa ka discipline chabe kuti mkango ndi mkango ngakhale utakhala kuti Udziwa mano- kale. mano anaguluka eh? so ndirande usati muishoshe ayi Eh. mukayiputira dala kuyikanda pamsana ndiye ikuonetsani mbola mwaziwa so ipaseni ulemu ndirande ndi muno mugeto anyamata muno muli anthu ozilimbikira kuti mu- mupite upeza ena akugwira ntchito magaraja ena kupanga zophika ena kutani muno anthu ozilimbikira imakufunika kuti boma lija lizingonetsetsana mwina ndi ngongole ya nchanchani kuvunga ku ndirande kunoku panopo tili pa fk investments nyamata amene amapanga business yogulisa masandals ma- ma- zipewa zinthu zosiyanasiyana mmene mukuoneramu tabwerani muzapange sapoti amene ndi a mbosha kungofika mu zambia kungofusa kuti shopu ya mbosha ndi iti olo mwana wachonchi akulozerani aise ineyo ndakunyadira kwambiri timangofuna tingopanga kaka fa kudziko kuli zambiri zimene anthu amamva zokhuza ndirande timangofuna kuti tingokhala ndi ka conversation kapaize kena kake kapachinyamata kapachigeto kuti adziwe kuti ku ndirande sikuli kwa anthu ongogenda ongomenya umasikini mayazi kwa anthu ozilimbikirira waziwa iwe ndiwe accountant by profession koma you chose this a path for you knew kunena kuti njira iyi ndimene ikhoza kuthandiza utaona kuti ka salary ndi business ukuta balance unaona kuti at least business ikutani ikupusha here and there so iweyo big up yeah komanso mwina anthu atha kuti kuti ndifuna Eh, komanso eh, eh, eh, Chakungwa basi namba- kuna nam- nambala. eh, nambala tiika tiika- tiika pansipo Awo. nambala yanu tiika pansipo kuti anthu akuhaleni pompo ya ndithutu mukuona katunduyutu mwalamwala si china iyi sikatundu sipakalapakala amene mukuyenderayo chipondero chizikhala phazi umalipatsa ulemu phazi samangoti basi basi yapi yapi azimayi atchene pataona azimayi atchene mwayiona amene peace katundu wabwino sichanchulu eh we in the fk investments you know what it is you know the story you know the vibe naye ndine mutone moja wa bizo in the building you know the vibe you know the story